Njira zitatu zimene azimayi amagwiritsa ntchito pofuna kumpusisa mwamuna. Pachizungu amati manipulation. Vuto lake la izizi zimakonda kugwiririka ngati chikondi and azimayi ena, si onse, amatha kumapanga poona kuti mwamuna aonese kuti amandikonda nde kuti ndikuyenera ndimugwiritsire ntchito njira ngati iyiyi and ukapanga otherwise mosemphana ndi mmene iwo akufunira, iwo aja amapanga translate kuti ah ndekuti sumandikonda and azimayi ambiri amapanga zimenezi. so njira iyi kuyipa kwake ndikonena kuti pakupita kwa nthawi mwamuna amazayamba kufira kuti ali trapped akungopusitsidwa palibepo chilungamo chomwe chikuyenda and mabanja ambiri amatha kusokonekera chifukwa cha zimezi tiyambe ndi njira yoyamba ndi imene timatchula kuti emotional manipulation amenewa ndi ma tactics amene cholinga chawo kumakhala kumpanga target mwamunayo ma feelings ake kuti mwamunayo apange react pokumva ngati kuti walakwitsa so azimayi are very good at that amampanga mwamuna kuti azione kuti iyeyo ndi amene walakwitsa kapena pogwiritsa ntchito um, mantha or mwina kudzera muchisoni ndikutanthauza chiyani muli njira ina imene timayitchula kuti emotional blackmail azimayi ena amagwiritsa ntchito njira ngati imeneyi cholinga amuonetse mwamunayo ngati walakwitsa kapena momuopseza mwamunayo kapena mopanga withdraw mwachitsanzo ngati chani amatha kunena kuti ukanakhala kuti umandikonda ukanandigulira diresi lakuti ah ukanakhala kuti iweyo umandi- um- umandikonda bwezi utandigulira zakudya azimayi amakonda kugwiritsa ntchito ngati njira ngati imeneyi amenewa amakhala ma statements amene afuna apange force agreement kumuopseza mwamunayo kuti mwamuna azifira guilt kuti ah nde kuti sindimamukonda mkazi wanga so afuna amuopseze cholinga agwirizane ndi zimene iwowo akufuna oro ena amatha kunena kuti ukakha- ngati upite kwa azinzakowo oro ngati upite kubawoko ukabwera kumeneko chako usazandiyankhulise iyinso ndi njira imodzi ya emotional blackmail mkati mwa emotional manipulation komanso njira ina timaiti tears on cue pali azimayi zina zimalira ndithu mukakha kuti mwa- pabwera challenge ina yake izi zamatha kupanga mwina mufuna muwadzudzule pa khalidwe lawo loyipa limene apanga m'malo moti avomereze kulakwitsa kwawo mwina ndikupepesa amangoyamba kulira cholinga chake sikuti akumva ululu iya komano cholinga chake afuna angopanga shut down the conversation kuti musakambiranenso and iwo akhale ndi upper hand pa nkhani imene ijayo ingotheratu komanso njira ina imene azimayi amatha kugwiritsa ntchito ena kufuna kumpusisa mwamuna kumpanga manipulate ndi yomwe timati dramatic statements ndiko kupanga twist mawu ena kuwapanga twist osati ndi mmene wayankhulira koma iwo ndikuwabweretsa mnjira ina kukokomeza ma issues ena ake or mwina kupanga flip a small comment into a huge emotional problem mwachitsanzo iweyo utha kumuuza zabwinobwino hey, akazanga ndatopa lero iwo aja nkhani ija ndikuitembenuza hey, ah, mukuti mwatopa ndiye kuti ndakutopesa ndine eti ineyo am a burden to you ah, ndiye kuti ineyonso simmandikonda anymore azimayi ena amatha kutero iyi ndi dramatic statements and ndi njira imodzi yompusitsira mwamuna yompanga manipulate njira ina ya namba 2 imene azimayi amagwiritsa ntchito kufuna kumpusitsira mwamuna kapena kuti kumpanga manipulate ndiyo timayitchula kuti communication manipulation and imeneyi imapanga distort ma conversations eh? kusokoneza mmene mukuyankhulirana mukumvanirana pakati panu and amatha kugwiritsa ntchito mawu ena cholinga akhale ngati chida chompangira control mwamuna so chimachitika ndi chani or ndikutanthauza chani amatha kugwiritsa ntchito timati silent treatment pali azimayi ena amene amangokwiya iwenso mwinanso usamadziwa kuti kodi mzangayo wakwiya chifukwa chani osakuyankhulisa kwa ma hours ena amapanga kwa masiku ena mawiki ena miyezi kumene imatha kutha mzimayi kungosintha mmene mmayankhulirana nawo akungokuonesera chi silent treatment china chake so imeneyi ndi chida chimene azimayi amachigwiritsa ntchito kumpusisa mwamuna kufuna kupanga shut down the communication kuyankhulana kuja kuti kusakhaleponso Ena amati ndikupanga zimenezi chifukwa choti ndimpange punish mwamuna wanga, ndimpase chibalo mwamuna wanga or ena ndimpange pressure kuti iyeyo apepese pa chinthu china chake. Ndi azimayi ena amasankha njira ngati imeneyi. Iwo amayiona kuti ndi njira ya bobo komano asakudziwa kuti kumenekuku ndikumpanga manipulate mwamuna kapena kumpusisa ndipo si njira yabwino yopangira communicate. Komanso chinthu china ndi chani mkati mwa communication manipulation? ena amapanga amagwiritsa ntchito mawu aja kuti i was just joking ngati escape route kumuuza mwamuna a ndimangosewera a ndimangojoka chabe komano atamuuza china chake chopweteka ndiye amatha kunena chinthu china chimene chili chompanga hurt mwamuna akenako nkupanga backtrack ponena kuti a ndimangocheza iyi inu nanu pali zokwiya pamenepaja kesa ndimangosewera cholinga chake kufuna kupanga avoid accountability pali azikazi ena atha kumuuza mwamuna iweyo ndiwe chitsiru you are useless nde mwamuna akapanga react ah, ah akazi anga mukunena ineyo kuti ndine chisiru ndine useless what's wrong iwo aja kuti avomereze olo akhale accountability pa zolakwisa zimene anapanga amangopanga backtrack ayayi nimangoseweratu mm, inu mwazitengera zimenezija that was just a joke this is manipulation manipulation ina imene imachitika ndi throwing his words back at him pali azimayi ena amene ali madolo kwambiri amatenga mawu a mwamuna aja ndikuwakulunga bwinobwino ndikumponyeraso mwamuna uja ndiye amapanga bwanji amapanga repeat ma statement a mwamuna uja out of context kuwapanga twist mawu aja or kutenga uh, mikangano imene mun- munapanga kale cholinga apa- am- ampange trap mwamuna ndi ayambitse nkhani ina mwachidule utha mwamuna wamuuza bwinobwino mkazi wako kuti "Ah, i need time alone Eh, mmafuna mutandipasako kanthawi ndilingalire ndiye mzimayi uja amatha kuitembenuza nkhani ija eh, ndiye kuti ufuna undipange abandon eh, ufuna iweyo basi ndiye kuti sumalabada za ine ndi zina zambiri this is also manipulation njira ina imene azimayi amagwiritsa ntchito kufuna kumpusi- kumpusisa mwamuna wawo yomalizira ya namba 3 ndiyo behavior and situational manipulation iyi imagwiritsa ntchito ma actions rather than words samagwiritsa ntchito mawu koma amangogwiritsa ntchito ma actions cholinga chawo kufuna kumpa- kupanga influence ma decisions a mwamuna ndikutanthauza chani Mwachitsanzo, timati excessive compliments before request. Pali azimayi ena amene amampopa mwamuna, kumukokomeza, kumuyamikira. Komano cholinga sikuti nkumuyamikira mwamunayo, akufuna ampemphe, kumpanga praise heavily pamene iwowo akufuna chinthu china chake. Ah, iwe mwamunayo, hey, amuna anga inuyo ndiye ndinu abwino. Hey, you are the smartest guy. And then iwe ukakomedwa ndi mawu amene aja akubweretsa nkhani ina. Koma foni yangatu yatha, ndiye ndimafuna mutandigulira foni ina. this is manipulation azimayi azimayi ndithu ambiri amagwiritsa ntchito njira ngati imeneyi kumuyamikira mwamuna ati akomedwe kenako ndikubweretsa chimene iwo akufuna kwa mwamuna komanso chinthu china weaponizing intimacy pali azimayi ena amene nkhani zakuchipinda zija amazipanga weaponize nkhani zakuchipinda kuzisandulisa ngati chida kupanga withhold affection mwamuna kuti amugwire ayi musandigwire mwamuna kuti amuyandikire ayi musandiyandikire kuchipinda ayi sindikufuna sindili mu mood and izizi akupanga chifukwa chani amatha kupanga as a form of negotiation kuti ampange mwamuna uja apange negotiate for a deal ngati diliyo itheke nde mundipangire zakuti eni mundimangire nyumba kwathu mwamuna akati ah ndimanga kenako no akuzipereka kwa mwamuna uja this is manipulation uku ndi kumpusitsa mwamuna chinthu chomalizira mkati mwa behavior and situation manipulation ndi chimene timati over dependency for control Pali azimayi ena amene amafuna aoneke helpless kwa mwamuna uja ngati sangakwanise zinthu zina zake cholinga mwamuna uja apange yekha zinthu zija kuti iwowo akhale giving her leverage in the relationship zimpatse leverage ina yake pali azimayi ntchito ina yake amatha kuyikana kuti "Eh, inetu mu- mwa sweet talk kwa mwamuna uja hey, inetu sindingapange china chilichonse ndekha so mwamuna ah, okay chabwino tiye tipange at the end akumusiyira mwamuna ntchito yonse ija kuti ayigwire yekha this is also manipulation azimayi are very good at these, at these things komano kuyipa kwake ndikonena kuti communication ija mumakhala kuti mukuyilambalala simukupereka bwinobwino communication ya chinthu chimene inuyo mukufuna so pakupita kwa nthawi mwamuna amazayamba kufila kuti ineyo ndili awkward zimene azimuna amanena masiku ano kuti azimayi sungamvese izizinso ndi zinthu zina cause simupereka communication komano mukufuna chinthu china mukulowera uku komano mukupita uku and azimuna ena amatha kulolera banja lija kulisiya kuti you women are complicated it's better ndikhale ineyo alone nkudzetsa divorce kumpangisa mzimayi azioneka ngati munthu wovuta chifukwa cha zinthu zimene azimayiwo amagwiritsa ntchito and izizi ndi zitatu zimene ife tazitchula zomwe ndikupanga manipulate mwamuna kapena kuti kumpusisa so ndizabwino kwambiri azimayi mutazisiya izizi you have to be direct and straightforward pa zinthu zimene inuyo mukufuna muzaona kuti banja lizakhala losangalasa komanso wina wake sazafila